B'fhéidir gur cuimhin le cuid de do chuid éisteoirí, cúpla bliain ó shin bhí ollfheachtas ann darb ainm Make Poverty History. Tá tá feachtas IF saghas cosúil leis an ollfheachtas sin, sé sin go bhfuil níos mó ná céad eagraíocht tar éis teacht le chéile, eagraíochtaí ar nós Oxfam anseo agus sa Bhreatain agus carthanachtaí eile tar éis teacht le chéile chun feachtas mór a dhéanamh agus an téama, príomh téama atá ag an bhfeachtas seo ná. ag iarraidh aird an phobail a tharraingt ar an tslí go bhfuil a dhóthain bia le n-ithe sa domhan ach níl gach ach tá daoine atá ocrach. Tá staitistic ann a thaispeánann go bhfuil duine as gach ochtar ocrach gach oíche mar gheall nach bhfuil siad in ann teacht ar bhia agus i domhan ina bhfuil an-chuid bia le n-ithe, níl sé sin féaráilte. So tá ceithre mór-rud atá an feachtas seo ag iarraidh baint amach, sé sin, ligint do feirmeoirí bochta fanacht ar an talamh atá acu agus cúnamh a thabhairt dóibh barraí a fhás do dhaoine in ionad barraí a fhás le úsáid mar breosla i gcarranna, darna rud ná brú a chur ar rialtais agus ar comhlachtaí móra ionas go mbeadh siad níos ionraic agus oscailte maidir leis na rudaí a chuireann bacanna idir dhaoine agus bia. An tríú mór-rud atá muid ag iarraidh baint amach ná tá muid ag iarraidh go mbeadh níos mó cúnamh a thabhairt chuig tíortha ionas nach mbeidh páistí ag fáil bháis den ocras agus tá muid ag iarraidh cabhrú le mbeadh an tacaíocht ann le cabhrú le gach clann bocht bia a aimsiú, bia a fhás, ionas nach mbeidh an mór-ocras atá le feiscint sa domhan anois ag tarlú. Agus an ceathrú rud ná brú a chur ar chomhlachtaí maidir le cáin agus a bheith cinnte go bhfuil comhlachtaí ag íoc cáin atá féaráilte. Agus tá an-chuid daoine ar fud. ní amháin an Bhreatain ach in Éirinn freisin, ag teacht le chéile sa bhfeachtas seo chun brú a chur ar pholaiteoirí níos mó a dhéanamh chun dul i ngleic leis na fadhbanna ollmhóra atá le feiceáil i dtíortha mar shampla tíortha san Afraic, áit a bhfuil daoine ocrach agus níl siad in ann bia a fhás. Agus tá mórfheachtas ar siúl i mBéal Feirste ar an 5ú lá déag de mí Meitheamh agus beidh sin mar buaicphointe den feachtas anseo in Éirinn. Ach is feachtas an-mhór é seo. Tá Oxfam Ireland, gan amhras, Oxfam mar chuid de na heagraíochtaí ag glacadh páirt sa bhfeachtas. An bhfuil aon eagraíochtaí eile in Éirinn ag glacadh páirt? Bhuel tá, tá an-chuid. Tá a fhios agam go bhfuil leithéidí Trócaire bainteach leis an bhfeachtas. Christian Aid eagraíochtaí ar nós sin. So tá an-chuid daoine ag teacht le chéile agus tá muid go léir ag obair mar eagraíocht amháin sa bhfeachtas seo. So tá sé ag deas a bheith ag obair le chéile. Tá a fhios agam go bhfuil an grúpa Dóchas, sé sin grúpa ina bhfuil gach carthanacht atá ag plé le cúrsaí forbartha, Saghas umbrella group is dócha an focal i mBéarla. Tá siadsan ag tabhairt tacaíocht freisin maidir le comhordnú ar an bhfeachtas. Agus tá an G8 ag teacht an mhí seo chugainn. Is ócáid stairiúil í seo i ndáiríre. An bhfuil níos mó sonraí agat nó eolas agat faoin ócáid seo agus iad ag teacht? an G8. yeah but tá an G8 em ag glacadh or comhairliú i i bhFear Manach gar do Enniskillen ar an séú lá déag agus an seachtú lá déag de mhí Meithimh so beidh daoine ar nós Vladimir Putin agus Barack Obama agus David Cameron ag teacht le chéile chun em mór rudaí a chun em mórphlé a dhéanamh ar an-chuid rudaí ach em ceann dos na topaicí a mbeas á phlé acu ná cáin agus Tá cáin mar chuid mhór den fheachtas If so is dócha gur seans stairiúil é seo dúinn féin in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann brú a chur ar pholaiteoirí. Seo an chéad uair riamh a raibh an G8 ar oileán na hÉireann agus ní bheidh an seans seo againn arís chun chun is dócha aird agus an-chuid poiblíocht a fháil ar na Ar na mór-rudaí a bhfuil muid ag iarraidh baint amach sa bhfeachtas seo. Tá Príomh-Aire na Briotáine, David Cameron, ag cur an-béim ar cháin, nach bhfuil? Tá.
Agus is dócha go bhfuil an scéal seo go mór sa nuacht faoi láthair. Tá an-chuid aird á tharraingt ar na cleachtais cháin atá ag ag comhlachtaí móra agus freisin an tslí ina bhfuil daoine atá an-saibhir in ann éalú ó cháin a íoc tríd is dócha bealaí casta éagsúla airgeadais, ag cur airgead i gcuntais tír amháin ionas nach mbeidh siad ag íoc cáin ina dtír féin. So, tá sé go hiontach go bhfuil gach rud ag teacht le chéile ag an bpointe seo, ag an, ag an am stairiúil seo agus tá súil againn go ndéanfaidh na, na polaiteoirí atá ag an G8, go ndéanfaidh siad dul chun cinn ó thaobh deireadh a chur leis na bealaí solúbtha atá daoine in ann airgead a bhogadh ó thír amháin go tír eile. Táimid ag iarraidh go mbeadh níos mó eolais á roinnt idir na tíortha. maidir le cé leis na suimeanna móra airgid agus ionas go mbeidh cáin féaráilte ann, go mbeidh gach duine ag íoc an cháin atá féaráilte agus i ndán dóibh, mar tá muid go léir gnáthdhaoine nach bhfuil na milliúin nó na billiúin sna cuntais bainc againn ag íoc an-chuid cáin gach lá, so tá muidne ag iarraidh aird a tharraingt ar an slí go bhfuil. comhlachtaí móra agus daoine atá an-saibhir agus nach bhfuil siad ag íoc pingin rua uaireanta ar na brabúis millteach mór atá déanta acu. Ok, an bhfuil tú ag súil go mbeidh a lán daoine ag dul chuig an ócáid an mhí seo chugainn? Ó, déarfainn go mbeidh.
Beidh na mílte ansin agus tá. Beidh mór-ócáid sna Gairdíní Botanic ar an 15 lá, idir 1 agus 5 a chlog. Beidh, chomh maith le stáitse mór agus ceol, beidh aisteoirí, beidh. Aíonna an-speisialta ann, beidh gníomhaíochtaí éagsúla ann le haghaidh daoine ionas go mbeidh siad in ann a teachtaireacht féin a sheoladh chuig na polaiteoirí. Beidh déarfainn atmaisféar iontach ann agus i measc na daoine atá tar éis rá go mbeidh siad ann ná leithéidí um an Ulster Orchestra, tá um Belfast Community Gospel Choir, um aisteoir darb ainm Richard Dormer ó Games of Thrones ach tá neart aíonna speisialta eile, ainmneacha móra a bheas um ag teacht amach níos gaire don am sin. Chuala mé go bhfuil sé saor in aisce chun dul ann ach caithfidh, caithfear ticéad a fháil. Má theastaíonn ag daoine, éisteoirí Raidió na Life, níos mó eolas a fháil amach faoi seo, an bhfuil bealach gur féidir leo é sin a dhéanamh? Tá, tá. Más maith leo ticéad a fháil tríd Oxfam, is féidir leo dul go dtí ár suíomh idirlíne, oxfamireland.org. Tá eolas ansin faoi conas na ticéadaí a fháil nó más maith leat is féidir leat dul ar suíomh idirlíne an feachtais é féin, sé sin enoughfoodif.org agus tá na sonraí ansin maidir le conas do thicéad a fháil agus mar a deir tú tá siad saor in aisce ach tá sé tábhachtach go gcuireann tú d'áit in áirithe roimh ré.